3, 2, 1, 0, Beo! Dia dhaoibh! Níl fhios agam ar taifeadadh uimhir a haon den léirmheas seo, so déanfaidh mé achoimre gairid ar sin agus rachaidh mé ar aghaidh go dtí cuid a dó. Thug James Baldwin óráid in San Francisco State College 19 Deireadh Fómhair 1960, ar úrscéal cuir i gcás, úrscéal hipitéiseach, agus chuaigh sé tríd na rudaí. Na gnéanna a Anois, ní raibh mé ag iarraidh é seo a dhéanamh chomh luath. a chuireann leis an úrscéal foirfe agus mar a chuaigh an óráid ar aghaidh, ba léir, fiú agus é ag caint faoi neafaiseacht agus ró-neafaiseacht agus simplíocht agus úrscéalta mí-rathúla agus a leithéid, go raibh James Baldwin ag caint faoina shaol féin.

gurbh é an t-ospidéal meabhairghalar a dheireadh muna bhfeicfeadh sé chuige rud eile a dhéanamh. Bhí náire air faoina dhúchas gorm.

Níl a fhios agam an bhfuil cead agam an focal 'súilíocht' a úsáid. Focal cumtha atá ann atá sa bhfoclóir ach bhí súilíochtaí móra ag Baldwin dá úrscéalta agus sin an fáth gur thóg sé an méid sin ama air an t-úrscéal sin a scríobh, Go Tell It on the Mountain. Deich mbliana. Now, an t-úrscéal é féin. Seo cuid a dó anois, agus thug mé an t-achoimre. An achoimre? Gheobhaidh muid amach. B'fhéidir nach bhfaighidh muid amach. An achoimre. Fromáiltear. Frámáiltear an t-úrscéal seo timpeall tréimhse ceithre uair a chloig is fiche a bhreithlae John Grimes. Tosaíonn an lá ar nóta searbh. Nuair a cheapann John go hiomrallach, is maith liom an téarma sin, go hiomrallach, nár chuimhin le héinne a bhreithlá, ach is cuimhin lena mháthair a bhreithlá agus tugann sí airgead dó a úsáideann sé chun taiscéalaíocht a dhéanamh i gcathair Nua-Eabhrac. Tugann John cuairt ar spriocanna turasóireachta Nua-Eabhrac um mar a rinne James Baldwin é féin, déarfainn. agus tarraingíonn sé pictiúr glinn amach is amach de Nua-Eabhrac sna tríochaidí agus na mothúcháin measctha a dhúisíonn an chathair ann. Scríobhann sé faoi John ag breathnú ar íor na spéire ó chnoc bheag in Central Park. Ní raibh fhios aige cén fáth ach d'éirigh ann ollghairdeas agus mothúchán cumhachta agus rith sé suas an cnoc mar inneall nó fear buile, é réidh é féin a chaitheamh ceann ar aghaidh isteach sa chathair a bhí ag lonrú roimhe. ach nuair a bhain sé mullach an chnoic amach, stop sé, sheas sé ar an mullach lena lámha fáiscthe faoina smig ag breathnú anuas. Bhraith sé, bhraith John mar fathach a d'fhéadfadh an chathair a mhionú lena fhearg. Baineann fearg John, eascraíonn sé as an chaoi inar eisiadh é ó dhealramh agus saibhreas na cathrach. Fágadh as é, rinneadh leithcheal air agus dá réir sin ní raibh cead aige a bheith páirteach in ríúlacht nó ollmhaitheas Nua Eabhrac. Ar an lá seo thar aon lá eile, taibhsítear todhchaí do John atá difriúil go bunúsach ón saol atá aige. faoi láthair. Taibhsítear saol an fhile dhó, saol an réalta scannáin, saol an uachtaráin choláiste. Taibhsítear Feiceann sé é féin mar chloíteoir. Mar ghabhálaí, a bhfuil na sluaite os a chomhair ag glaoch Hosanna, is seisean an duine is neartmhaire, is treise, is mórchumhachtaí, is ionúiní, agus is seisean an duine a d'olaigh an Tiarna a d'ung an Tiarna, agus bheadh cónaí air sa chathair lonrach seo a bhreathnaigh a aithreachaí air le dúil agus le tnúth. Ach i ndeireadh an lae, faigheann John é féin ar ais ar thailte aithnide. ag Teampall na Tine Baistí, agus ar deireadh, agus é á spreagadh ag na naoimh nó ag tionól an phobail, faigheann sé é féin faoi dhraíocht an Spioraid Naoimh ar urlár súisteála an teampaill. Is sórt sruth comhfheasa an chuid seo den úrscéal a bhaineann le aistriú, coimriú agus claochlú John. Níl mé ag úsáid an fhocail claochlú ansin sa chiall diúltach.

Chuaigh Baldwin trí eispéiris mar seo inar spreagadh eacstais agus caithfidh gur spreag sé féin agus é ina mhinistir nó ar a laghad ina sheanmóirí gur spreag sé an eacstais chéanna i ndaoine eile. agus léiríonn an leabhar seo an chaoi an chaoi a bhfuil sé nuair a thagann an néal áthais sin anuas ort agus deir an léirmheastóir seo go mbraitheann sé é féin ag creathnú ar crith agus é ag léamh an phíosa seo. Bhuel, em, feiceann John físeanna ar an urlár súisteála, roinnt acu cosúil leis na cinn a chonaic sé níos túisce sa chathair, ach tá faobhar leis na cinn seo agus tá siad níos faide as a aice ná na cinn a chonaic sé sa chathair. Ní strainséir mé níos mó, a deir an pobal agus John ag éirí ón urlár. Ní strainséir é níos mó a chuaigh isteach sa chathair agus a tháinig agus a d'fhill faoi fhaitíos. Agus ní strainséir é in aon chor níos mó, is deartháir é, mac, cara, muide. D'fhoilsigh James Baldwin aiste eile darb ainm 'Down at the Cross, A letter from a region in my mind' agus scríobhann sé féin faoin chaoi ina ndeachaigh sé trí a eispéireas, tá 's agam nach maith liom an focal sin ach caithfear é a úsáid sa chomhthéacs seo. D'fhéadfaí eachtra a úsáid, b'fhéidir. Nuair a bhí mé ceithre bliana déag, a deir sé, chuaigh mé trí ghéarchéim fada creidimh. Deir sé gur go bhfuil sé ag úsáid an fhocail creideamh sa chiall in-argóinte nó sa chiall in-áitithe, sé sin gurb é gur gur fion sé, gur fhionn sé Dia, na naomha, na haingil,

Ní féidir neamhiontas a dhéanamh den ifreann bhladhmannach seo. Ní féidir an t-ifreann seo a scaoileadh tharat. Tá sé cosúil le Nua-Eabhrac. Ann tá tú dofheicthe agus tá tú spídithe, díblithe, ahh, mar tá tú gorm agus bocht. An samhradh, ahh, inár. ina ndeachaigh James Baldwin inár, ina raibh sé ceithre bliana déag. Bhí an samhradh sin lán le foréigean phóilíní freisin agus níor spáráladh James Baldwin, fiú agus é deich mbliana d'aois Cuardaíodh é agus tugadh íde béil dó ag póilíní a d'fhág ar a dhroim é ar an talamh. Ba pháiste é ach ní fhaca siadsan ach an craiceann gorm. Ba bhagairt é cheana féin. Bhí sé soiléir do James Baldwin go raibh na póilíní in ann thú a tharraingt isteach agus léasadh a thabhairt duit am ar bith ba mhian leat. Faraor, níor athraigh sé seo mórán sna hochtó bliana atá imithe thart idir an dá linn, tá muid fós ag léamh faoi phóilíní ag marú daoine óga gorma. Eachtraí mar seo a spreag Ba eachtraí mar seo a spreag Baldwin dul chun na heaglaise sa chéad áit. Chuaigh roinnt ar fuisce, roinnt ar fíon, roinnt ar an tsnáthaid. Agus na daoine sin, tá siad fós cleithiúnach ar na rudaí sin. Agus roinnt eile, chuadar isteach san eaglais. Is léir go bhfuil John Grimes ag iarraidh teitheadh ón fíon, fuisce agus snáthaid céanna. Mar is scríbhneoir Meiriceánach mé, dar le James Baldwin, 'sé ábhar mo scríbhneoireachta agus mo shaothair an dornán daoine scaipthe dothuigthe sin

a choinníonn a mháthair dúnmharaithe sa chloiséad. Tá a fhios againn faoi ach ní labhraíonn muid faoi. Agus b'fhéidir gurb é seo a dhéanann na húrscéalta is fearr, úrscéalta cur i gcás agus eile, tochlaíonn siad suas! na mairbh. Briseann siad síos na doirse, ligeann siad amach na cnámharlaigh agus spreagann siad comhráití arbh fhearr linn gan a bheith againn. Agus Baldwin ag críoch na hóráide seo d'éirigh sé soiléir go raibh sé ag caint faoi i bhfad níos mó ná úrscéal. Bhí sé ag caint faoi thír hipitéiseach, tír chur i gcás, a d'ofrálfadh níos mó deiseanna, níos mó áiméar don chine gorm. do theaghlaigh cosúil le ceann John Grimes, tír nach mbeadh John Grimes ar a taobh amuigh ag breathnú isteach uirthi an t-am ar fad agus nach mbeadh faitíos ar John Grimes inti an t-am ar fad roimh fhoréigean ciníoch. tír ina mbraithfeadh siadsan iad féin cumhachtach agus mar chuid de na cathracha sin ag breo, ag luisniú rompu. Mar a tharlaíonn, gealltar na rudaí. seo dúinn gach sraith toghchánaíochta agus mealltar muid. Tagann díomá orainn. Chríochnaigh Baldwin an óráid leis na focail Níl tír ach chomh láidir leis na daoine a dhéanann suas é. agus déantar den tír sin an méid atá ag teastáil, a bhfuil ag teastáil ó na daoine sin. Claochlófar an tír seo. Ní chlaochlófar é trí ghníomh Dé, ach trí muide.